Coiscéim Aimhirghin. Mé gaoth ar muir, mé tonn díleann, mé glór mara, mé damh seacht gcomhrac, mé fiolar ar fhaill, mé deoir drúchta faoin ngréin, mé áilleacht fáis, mé torc ar ghail, mé bradán sa linn, mé loch ar mhá, mé suí eagna, mé ga faoi bhua ag slaí sa chath, mé Dia a adhnann tine sa cheann. Cé dhéanann réidh clochán sléibhe? Cé chaitheann solas ar chruthanna na gealaí? Cé fhógraíonn cá luífidh an ghrian? Cé threoraíonn na tonnta réaltacha mar bha na mara? Cé air a shoilsíonn na tonnta réaltacha sin? Cén dream, cén Dia a chuireann faobhar ar lanna i ndún ailse? Gairtear an file, file na gaoithe. Freagra Scéine ar Aimhirghin. Más tusa gaoth na mara, 'S mé an fharraige 'om shearradh féin faoid leoithne, Más tonn díleann thú, is sliogán folamh mé ag tnúth led' theacht, Más tú gáir na stoirme, 's mé lapadaíl na taoide i mbrothall nóna, Más damh seacht gcomhrac thú tiocfad go mánla chugat ar aiteann. Más seabhac thú ar an bhfaill beannód thú le liricí fuiseogacha, más deoir drúchta faoin ngréin thú brúfad féar na maidne leat. Más tú is áille a fhásann bláthód leat bliain ar bhliain, Más torc ar mire thú cuirfead geasa gáire ar na fiacla fada agat. Más bradán thú sa linn meallfad cuileoga ina gcéadta chugat. Más loch ar mhá thú raghad go tóin poill ionat. Más tú rún na héigse, mise na naoi mbéithe agat. Má bhíonn faobhar ort chun troda Cuirfead ceangal na ceanúlachta ort má bhíonn tinfeadh á adhaint sa cheann agat, séidfead síol na tine duit. Tá's ag mo chroí istigh cé réitigh an bealach dom, cé ba réalt eolais, cé bhronn grian agus gealach orm. Is in ainneoin na gcloch seo Agus an solas ag dul in éag, mairfead scáth ar scáth leat, focal ar fhocal leis an ngaoth. Labhrann Donn. Is mise Dorchadas, m'ainm féin, an taobh thall den ngealach, deireadh báire na gile, tóin an mhála fáiscthe. Is mé a mhúchann an dé deiridh. Formad le mo dheartháir, a dúradar, a tharraing mí-ádh orainn araon, sea,

Donn na Duimhche, Teach Doinn, Níl cion ar ainm an oileáin. Luaitear tarbh liom, bó agus lao faram. Bídís ag iníor tamall. Ní thagann iascairí im ghaobhar ar eagla a slogtha scun scan ins na roithleáin timpeall orm.

cloiste agat go domhain san oíche. Téanam go luath ag marcaíocht ar na dumhcha. Labhrann an Chailleach do Ghearóid Ó Chrualaoich. Cé mise? Cén scéal atá agamsa le hinsint ar na saolta seo, cén dán le reic feasta i mbéal na haimsire? Cén t-amhrán a déarfar, cén scéal a inseofar ormsa amach anseo ach scéal scéil a d'inseodh fiach is a shéanfadh feannóg?

Tá an chré imithe le fada sa bhfraoch, gan rian cos nó leagadh lámh uirthi le cuimhne leochaileach na ndaoine. Níl fios mo chuid feasa ag cuisliú aníos trí lúth is trí fhéith go smior is go croí, croí a d'aithneodh creag agus caorán, nó ceol aduain trí bhearnaí gaoithe. Gach ball dem chuid ball a ainmníodh de réir a chló is a chlú cheart féin, an eisc go doimhin im chléibh, an log sin thall, an doirín ina lár, an tsrón, an chíoch, an lúb, an chúil, an mhín, an cumar, an cúm, an fuarán úd leis an nglaisín glé ag portaireacht amach uaidh thar an gcaonach caoin, a n-ainmneacha imithe le sruth is le gaoth. Tost gan suan is ea feasta mo dhán.

a chomhaireamh a shocrú thar n-ais ina logall. Caithfidh tú do ghruaig mhogallach a scuabadh suas, a fheistiú, an diadem a dhaingniú. Cuir ort d'fháinní, do phéarlaí, do sheoda uile, ar tholg bog na móna lig ar fhleasc do dhroma. Ionsóidh an ghaoth in a.

Éireoidh an portach ina loch dubh ag babhtáil dí ar dearg-fhuil. Do dhíriú déanta an ghrinn ársa beir stalctha tirim. Ní do chúram é an saol corpartha a thuilleadh do thaiséadach ceoigh ardaithe. seasfair is beir fós bíthe. Do ghuth ina ghaoth, do mhiongháire ina ghrian, deora báistí agat, áiteanna ainmnithe as do ghéaga cuartha. Treorófar slán tú go ciumhais míle bliain nó.

Fostaigh do mhórsheisear iníonacha. Bronn scáinne chátha an duine ortha. Abair leo a scáinní a thochrais ina súgáin. Na súgáin a lúbadh is a chasadh thar bheanna arda an chnoic. Giollaigh d'iníonacha go dtí Srón Bhroin. Tochrais do shúgáin féin ansin is. ceangail é ar an srubh. Iarr ar do mheitheal tarraingt. Cinnir amach ar a gcosa fada iad síos na faillteacha isteach sa sáil. Lean leat ag treabhadh rompa. Ná lig dóibh stad ná staonadh ar eagla go n-ísleodh an cnoc a rútaí go tóin poill is go bhfanfadh sé greamaithe ann. Bog leat amach. Go bhfaighair an radharc is fairsinge ar muir is ar tír is ceap do spriocshuíomh. Tóg ceann den teocht is den uain, des na séasúir is an oiriúnacht do lucht chónaithe na slé. Cuimhnigh ar oilithrigh is ar na déithe ann agus. suíomh á roghnú agat. Ná scaoil le do bheart go dtí go bhfuil sé suiteáilte ina log nua cóir. Ísligh ansin é le cinnteacht. Baist ainm le deáramh air is dein do thuras go dtí an barra.

ag gíoscán ar gheata críona, ag glaoch anuas an siminé. Sí m'eagla í i gcolainn dhaonna ag bualadh isteach chugam anocht gan choinne, feis na hoíche á lorg aici is í gléasta mar chara liath liom. Cránn sí mé go dtí an láchan nuair a theitheann sí ar dearglasadh. Scaoil amach mé ina diaidh, amach ó bhraighdeanas mo chroicinn, ó mo chloigeann iarainn, nó go bhfuil fiántas ionam a shantaíonn an t-imeall, an t-anaithe, an t-athrú. Tá smúsach is smúrthaíl in mo chnámha,

Cnoc Bhréanainn OSI Ó laistíos do bhoscaí eangacha i do leota donn is buí nochtann tú chúm.

Más an Tiompáin Macha an Mhíl, cogar ó chianaois ar a giúiseanna. Luaim Lios na Caolbhuí, Com na Caillí, Cnocán Éagóir, Coimín na gCnámh, Drom na Muice, Loch an Mhónáin, is luaim Lios na mBó Bhán, Macha na gCab, Faill an tSáis, Loch Tarbh is Folach na Marbh. Teannta i do ghleannta ag a focail tá sparáin ama ó d'óige a chaomhnaíonn tú mar a bheadh bláthanna ársa go docht idir do shraitheanna. Taibhsí i ngach log. péisteanna, laochra, a scéalta is a rúin baistithe ann go buan ag a briathra. Brúchtann dúil ionam tú a fhuascailt ó na cearnóga so a luaitear leithead leo, tú a chéadach beo chuige do thoisí síon-shnoite, do chré, do fhásra, a mhothú, is lán-eolas do bhlianta a scaoileadh ó shrianta. tú a análú chun mo chuimhne is a chúpláil inti le do logainmneacha uile is a bhfuil acu le hinsint.

Sea, táim i mo ghealt. An oíche chúm a thugaim fés na beanna is na sceirdeanna. Iompaím i mo cheann chuit, i mo mhada rua, i mo ghiorria, scód tugtha ag mo chéadfaí dom, lóchrann cruinn íseal sa spéir fad a ainlíonn sraoth capaill aníos mé as an gcom. Gabhann méiligh uain slán liom ag leaca an Seana Bhacaigh, labhrann trup trup mo chosa féin leis an bhféar, cloisim scardach an sconna i bhfad sara ngabhann thairis. Ceolann srutháin liom ó na haon treo, léarscáil á cruthú acu ar leathanach an chiúinis. Fiodrinceann mo chosa, mo.

Seachrán Sí do Phádraig Mac Fhearghusa. I lúb na coille go doimhin san oíche, Do gheal go léir curtha ina dhubh ort,

bun os cionn do shúile a dhíriú droim ar ais is an féin istigh a iompú glan amach.

d'réir rúibricí na haimsire. N'fheadar 'sé an guth na n-áitreabhóirí nó foghar na toinne nó seanchas ar foluain fós ar an ngaoth a rug go dtí an ball seo é. ach tuigeann sé chomh tromchúiseach is atá an choiscéim seo. Cé gur beag idir an charraig seo agus an charraig thall, tuigeann sé gur beag idir ainm is anam, gur mór idir friotal agus balbhacht, gur beag idir taobh tíre agus iontaobhas. Tógann sé an choiscéim, coiscéim a fhágann lorg ar an aer. Cromann sé láithreach ar nótaí a bhreacadh dá leabhar athghabhála.

A scáil ghlé i scáthán an locha luasc ar luasc leis mar pheannaireacht éadrom ag spraoi le meadaracht. Seo ceo brothaill á chrochadh mar shíoda anseo is ansiúd ar ghuaillí na sléibhte, fraoch ina thúis in onóir dá mbuannacht.

agus seol mo scéal na mílte siar om mani padme hum do mhantra. Aimsigh bratacha urnaí an uile á searradh féin chun scéal a chlos. Cogairse draíocht na mbeann ard leo, agus buíochas croí

Ag éisteacht le dord na ndamh do Frank Lewis. Tá an ghrian ag suirí leis an ngeimhreadh sa ghleann agus glór ag teacht anall is abhus ar an aer, dord mór is fiú ag sní ó bheann go beann. Idir sinn agus léas faobhrach mar lann féach an damh 7 mbeann greanta ar an spéir tá an ghrian ag suirí leis an ngeimhreadh sa ghleann. Éist bodhrán an dúlra á bhualadh le fonn, píobaireacht na n-éan ag freagairt dá réir Agus dord mór is fiú ag sní ó bheann go beann. Maireann dord sleá na Féinne i gcaoineadh na gcrann atá rábach le duilliúr, le cnó is le caor, tá an ghrian ag suirí leis an ngiorria sa ghleann. An ceol is ceolmhaire amuigh, sin ceol gach ní atá ann. Tá bith-nóta ceoil anois á sheinm inár ngaor agus dord mór is fiú ag sní ó bheann go beann. Tá an glór seo le cianta i scéal agus rann. Is má chailltear an macalla díolfar as go daor. Tá an ghrian ag suirí leis an ngiorria sa ghleann agus dord mór is fiú ag sní ó bheann go beann.

Carraig Tairbh. Déantar carraig díom, carraig tairbh. Tagadh saoithe faram ag saothrú eolais. Tagadh an óige faram ag cuartú rúndachta. Bím bodhar ag éisteacht le cliotar na réalta. Bím balbh ag suirí le deisbhéalaíocht na gaoithe. Déantar carraig díom.

Crúibe agus coise, céim ar chéim sciorrach le fia agus le file. D'aithris an Ghaoth Sáile aníos ó bharra na dtonnta, véarsaí i measc craobhacha lán srónaíl agus sondais. Chuir beann is ailt is creag cluas orthu féin le héisteacht, agus chiúnaigh cliotar na dtaibhsí i measc coll is beith is caorthann. Bhraith neantóg is driseog bíog i gclocha na bhfothrach fútha, is glór an bhaird ag séideadh síol na tine sa luaithreach. Agus bhain ruchar grá macalla.

Sceilg Mhichíl. Tá an sceilg iata ag an aimsir. Gaoth ag éirí arís. Grian agus scamaill in iomarbhá airgid is luaidhe go geal éadrom go dubh trom fuadar agus fuirse faoin bhfarraige atá meáite ar oileán i ndiaidh oileáin aonair a chruthú ar dhromchla na cruinne. Níl ann do Uíbh Ráthach ná Béarra. Ar íor na spéire chím ar éigean an Scairbh. Duínis Oileán dá cheann ag síneadh uaim smeadar i ndiaidh smeadar ó dheas isteach sa gceo amach san aimsir mar sheilimide éigin farraige. Cúngaím isteach ionam féin im pheann luaidhe ins an Oileán.

Tá an ceo ina shrathair fhada ag luascadh ar dhá thaobh drom an Bhlascaoid. Beag beann ar ár leithéidí tá an t-oileán ag treabhadh leis ag iompar ualach na farraige.
Saolú Mhongáin. Aisling a thugtar ar an ndán so a thagann ag máinneáil as smugairle na spéire thar na farraigí ina créatúr creathach, bodhar ag glór na dtonn, cráite ag an ngaoth is ag na faoileáin. Cloistear Manannán ag guí go scaoilfear saor í thar an gcroí isteach. I bpóca a chaoineadh chíonn sé cruinne oráiste a dh'fhás uair amháin ar a mhuin. Fan agus tiocfaidh, a deir sé leis féin, fad is as na scamaill snámhann Niamh. Cloistear glaoch.

Ullmhaigh don iomramh i ndílchuimhne Dhomhnaill Mac Síthigh. Faireann an manach mar a theannann an bhóchna a muing is a triopaill suas san aer. Fonn air le déanaí é féin a lonnú anso, fé anáil an chnoic as a díbríodh an Daghda. Ach cad tá san aigéan a bhogann é aríst? Seana-ghalar an tsáile a líonann a chroí. An Chomhairle. Cruinnigh chughat saithe manach. Fostaigh an saor, roghnaigh an té is seiftithe, fág an díg i do dhiaidh. Teir go Doire na Muice, coirtigh dhá scór crann ann. Múnlaigh gunail is maidí rámha boschaola as na habhanna darach. Teir go Cuan an Damh Deirg is iarr croiceann damha ann. Dein margadh ar cheithre scór seithe. Báigh iad i gcumasc aoil is smúsaigh brúite ó bheart néalfartaí sléibhe. Trí oíche iad ar bogadh is scrios fuíoll na nguairí uathu. Oibrigh an lann. Ó mhuineál go heireaball is thar n-ais. Cuir ar maos ar urbhruith snamha iad ar feadh ráithe. Leag anuas ar a chéile iad.

a shil orm na ndraoithe crainn chaorthainn chomh hard is a thagann siad, chomh díreach is atá ar fáil, gearr do lataí ón bhforimeall, is cruthaigh creat bun os talamh ar bhéal darach do chaisc. Ceangail gach alt le hiallacha leathair bogaithe ag an sáile. Téigh do shaill chaorach i gcoire gan ligint don mboladh lofa tú a chur ar strae. Oibrigh an smearadh isteach ar gach croiceann ar chreatlach do bháid ar an gcrann seoil is ar na maidí rámha. Sparáil blúire d'fhonn canbhás an tseoil chearnógaigh a dheasú. Fan ráithe eile. Is na seithí súdaraithe, smearaithe 's mínithe agat, fuaigh le chéile iad le líon ón ngort.